Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏыхь зиӏэ и артист Къашыргъэ Мадинэ лъэпкъ щэнхабзэр хъумэным, абы щӏалэгъуалэр дегъэхьэхыным илъэс щэщӏым щӏигъуауэ йолэжь. Бзылъхугъэр минрэ щибгъурэ ищӏрэ бгъу гъэ лъандэрэ Налшык къалэм дэт щэнхабзэмрэ гъуазджэмкӏэ колледжым щрегъаджэ, апхуэдэуи Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и солисткэщ икӏи и концертмейстерщ. Къашыргъэ Мадинэ Чайковскэм и цӏэр зезыхьэ пэшым къыщратащ Урысей Федерацэм и Правительствэм игъэува Душа России саугъэтыр. И ӏэщӏагъэм, и ехъулӏэныгъэхэм бзылъхугъэр тедгъэпсэлъыхьыну, пшынэ ӏэпэр лъалъэу жыхуиӏэ нэтыным къедгъэблэгъащ. Ди гуапэщ, Мадинэ, нобэ хьэщӏэу укъызэрытхуеблэгъар. Махуэфӏу, Лаура.
Мадинэ, нтӏэ, сфӏэгъэщӏэгъуэнщ. Пшынэр уи гъащӏэм епхащ, а пшынэм ухуиӏэ лъагъуныгъэр Дэнэ къыщежьар? Лаура, абы утепсэлъыхьыну жыпӏэу щытмэ, ар иджыри сысабийуэ илъэс илъэсих блы сыхъуу си анэшхуэмрэ си адэ къуэшымрэ зы хьэгъуэлӏыгъуэ гуэрым сашауэ щытат. Абы щыгъуэ тӏэ пшынауэр мащӏэт, пшынауэ щыӏэри, цӏыхубз гуэр пшынауэ щыӏэти, И пшынэ пшынэ дахэ дыдэу, езыри дахэ дыдэу еуэу, нтӏэ пшынэ еуэ куэд щыӏэми, ахуэдэу, абы удимыхьэхынкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Ахуэдэурэ уигу ирихьа, жери си адэ къуэшыр къызэупщӏри, уигу щрихьакӏэ пшынэ цӏыкӏу къыпхуэсщэхунщири къысхущэхуащ дэ. Итӏанэ япэ дыдэу минрэ щибгъурэ Блыщӏрэ и щы гъэм япэ дыдэу пшынауэ гуп ирагъэджэну зыхуашэсати, сабий еджапӏэми абы сыщӏигъэтӏысхьа си адэ къуэшым. Мис ахуэдэу щӏэздза хъуащ, ахуэдэурэ абы япэ дыдэу зы цӏыхуиплӏ дыкъащтауэ арати, хъыджэбз цӏыкӏуиплӏ абы сахэту, Ари къэзыхат а еджапӏэри. Абы дезыгъэджар Мэмэт Мухьэмэд, псоми яцӏыхуу, псоми фӏыуэ ялъагъуу, псоми къещӏэдзапӏэ хъуар арат. Абы щыгъуэ пшынэм теухуауэ пшынауэ щыӏэт, пшынауэ ӏэзэхэр щыӏэт, ауэ пшынауэ ӏэзэхэр щыӏэ щхьэкӏэ ар модрей ӏэмэпсымэм хуэдэу ар баян ирехъу, ар аккордеон ирехъу, ахуэдэу ар Гъуэгу дебгъувэн щхьэкӏэ абы узрилэжьын тхылъ ухуейт, зребгъэджэн тхылъ ухуейт. Нотэхэр иту. Да, нотэхэр иту. Итӏанэ методикэ жыдоӏэ. Методикэ ухуейт, репертуар зэбгъэпэщауэ уиӏэн хуейт. Итӏанэ пшынэр сыт хуэдэу зэребгъэкӏуэну, сыт хуэдэу зэребгъэджэну. Адыгэ макъамэм, итӏанэ ну, бгырыс макъамэхэр ебгъащӏэу фӏэкӏ имыгъаджэу Ари хъутэкъым. Ари мыдрейхэми щыбгъэгъуэзэн хуейт. Мыдрейхэми щыбгъэгъуэзэн хуейти. Мис абы щыгъуэ Мамэт Мухьэмэд ӏейуэ ӏуэхушхуэ ищӏа. Щӏидзэри езым ӏэрытхыу итхурэ нотэр мис апхуэдэурэ дигъэщӏа. Итӏанэ классикэми дыхигъэгъуэза. Апхуэдэурэ илъэситхур къэзыха, илъэситхур къэзыхри, сэ сынэхъ цӏыкӏут, иджыри школым еянэ классыр къэзыхатэкъыми, ар къэзыхри, итӏанэ колледжым сщӏэтӏысхьа. Колледжыми аргуэру Гъуэгу къыхэпхам, еджэным тӏууэ зигуэша. Зы лъэныкъуэр классикэм езыгъэджэнур мис абы щыгъуэ щыӏа баянистхьэм къащта мыдрей лъэпкъ пшыналъэхэр Мамэт Мухьэмэд дригъаджэу щыта. Ари къэдуха. Къэдухри къыщызухым, абы щыгъуэ министру тетауэ Ефэнды Джылахъстэн абы щыгъуэ звонить къищӏри, жиӏам хуэдэу уэ укъыхахащи, къыхэзыхар иджы председателу къэкӏуауэ щытат дэ тщӏам Дызреджам ар къихутэну, абы оценкэ тхуигъэувыну къэкӏуауэ щытат консерваторием къикӏри, егъэджакӏуи. Мис абы къыжриӏа, мис мыр хъуну хъунщ, жери, ара хъунщ зэрыжиӏар. Апхуэдэу сагъэкӏуа хъуа.
Астраханьт фыздашар? Нтӏэ, нтӏэ.
Астраханский консерваториерат, государственный консерваториерат сыщӏэтӏысхьари.

Адыгэ пщащэ цӏыкӏур хамэ къалэщ ар. Уэ укъыщымыхъуащ нэгъуэщӏ къалэ укӏуауэ. Дауэ ущыӏэфа? Уи гур сыт нэхъ зытебухуэу, мис мыр къэзухынщ. Мыбы мы сэ си мурадыр зэзгъэхъулӏэнщ жыпӏэу, дауикӏ, зы къару гуэрхэр зыхэплъхьэгъэнщ, Мадинэ. Ущыщӏэтӏысхьэкӏэ ар уи къарур епту къызэрыбухунум, абы пхузэфӏэкӏыр зэрыпщӏэнум. Къохьэлъэкӏтэкъэ, Мадинэ?
Нэхъыбэу къызэхьэлъэкӏар унэм сызэрыщымыӏэра, ахъумэ еджэну къызэхьэлъэкӏакъым апхуэдэу. Унэм ущымыӏэу уесэжынщ жаӏэ щхьэкӏэ, Сэ зэи сесэжаӏым абы. Уи гур, уи псэри щыӏэт, укъыщалъхуа щӏыналъэм. Нтӏэ, щыӏэт. Итӏанэ еджэныр гугъуу щытми, гъэщӏэгъуэн куэди хэта абы. Куэду, куэду конкурсхьэр екӏуэкӏа, концертхьэм дыхэта. Итӏанэ гъэщӏэгъуэну зэманыр зэрыкӏуэр умыщӏурэ, зыбгъэхьэзыру, зэ зыр Къэбухрэ зы концертыр бухырт, модрей конкурсым зыбгъэхьэзырын хуейуэ ахуэдурэ, ахуэдурэ зэманыр кӏуа. Етӏуанэ курс сыхъуауэ, сезыгъаджэм жиӏам хуэдэу, джы Тулэ всероссийский конкурс щыӏэнущи, хуейуэ щытмэ, зыгъэхьэзыр, згъэхьэзырынщи, хэткӏа, жиӏэри, ӏейуэ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуащ ар. Сэ си зыфӏэкӏыр ахуэдэу нэсауэ пӏэрэ, абы зыжиӏэм хуэдэу жысӏэрэ ахуэдурэ сегупсысат. Ауэ Сытыт зытеухуар иджы зэхьэзэхуэр?
Иджы Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах. И абы щыгъуэ япэ дыдэу мис а ӏэмэпсымэ, лъэпкъ ӏэмэпсымэхэм, мис абыхэм ари зыпэрагъэуа. И мис абы щыгъуэ Конкурсым сыхэтри как победитель конкурса итӏанэ мазитӏ мыхъуу, мазитӏ нэужьым Пермь молодые таланты России жари сагъэкӏуауэ щыта Астрахань срагъэкӏыри. Мис ахуэдурэ гъэщӏэгъуэнурэ деджащ, гъэщӏэгъуэну Сэ зэрыщыгъуазэмкӏэ Мадинэ а зэхьэзэхуэм фащэ пщыгъыу ухэтащ. Иджы а къоплъхэм дауэ къащыхъуауэ, къэплъытауэ? Уи закъуэт ар зыщыгъыр, хьэмэрэ адрейхэми езым я лъэпкъ фащэр ящыгъыу хэта? Езыхэм я лъэпкъ фащэр ящыгъыу хэтащ. Москва къикӏри зы егъэджакӏуэ къэкӏуауэ щытати, къызэдаӏуэри жиӏа, псори тэмэмщ жиӏэ, псори, ауэ фащэ пщыгъын хуейщ. Сэ арат сызыхуейр, сэ фащэ сигу ирохь. Зыхуей дыдэр арат. Фащэр ахуэдэу Си адэ си анэм псынщӏэу схурагъэдщ, махуитӏ-щыкӏэ фащэ хьэзыр хъури, ахуэдурэ фащэри къысӏэрагъэхьэри, ахуэдэу сыкӏуауэ щыта. Иджы Мадинэ сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ иджыри хамэ къэралхэми фыщыӏащ. Да. Иджы сыт абы нэхъ гукъинэж пщыхъуар абыхэми?
Консерваторие къэзухыу сыкъызэрыкӏуэжу занщӏэу бжьамий ансамблым срагъэблэгъауэ щыта, абы щыгъуэ унафэщӏу щыта Бикъул. Леонид. Сригъэблагъэри, мис абы ансамблым дыхэту куэд ӏей тлъэгъуа, гъэщӏэгъуэн куэд ӏей тлъэгъуа. Итӏанэ нэхъыбэу къэралым укӏуэ закъуэраӏым, а къэралым фестиваль щыӏэу мы дуней псом я лъэпкъыу тетым, я ӏэмэпсымэхьэр яӏыгъыу, я фащэхьэр ящыгъыу, я псэлъэкӏэр зыхэпхыу, я Культурэр гъуазджэр плъагъуу, мис ахэр гъэщӏэгъуэн ӏейуэ мэхъу. Фэ фыфейри вгъэлъагъуэ езыхэм я ейри флъагъуу. Да, абы итӏанэ ну езы ар зызыгъэпэща, фестивалыр зызыгъэпэщахэм гъэщӏэгъуэн ӏейуэ зыхалъхьат ар шхыныгъуэхэри, адыгэ шхыныгъуэр бгъэлъэгъуэн хуейт. Ахэми куэд иӏэхъ щэхухэми.
Итӏанэ адыгэ къафэм ебгъэсэн хуейт. Ахэри гъэщӏэгъуэн ӏейуэ зыхэлът ахэр псори икӏи Нэгъуэщӏ лъэпкъхэми, я къафэми деплъа, ахэми зэдгъэщӏа, я уэрэдхэми дедэӏуа, я макъамэхэми дедэӏуащ. Мис ахуэдэу гъэщӏэгъуэн ӏейуэ, тфӏэгъэщӏэгъуэн ӏейуэ дыкъэкӏуэжауэ щытат абы щыгъуэ. Собор Парижской Богоматери япэ дыдэу тхылъым сурэтыр иту слъэгъуауэрат. Абы ар школым дыщӏэсу, абы дэ дыкӏуэу ар нэрылъагъуу ар слъэгъуну сэ си гугъаӏым ар. Ахуэдэу дыщыщӏыхьам. япэ дыдэу сызыӏуплъар органы. Ар зыӏым, ар тӏуӏым, орган органхэр щыту ахуэдэ инышху дахэ дыдэт. Дахэ дыдэт.
Гуимыхужт. Иджы Мадинэ мыдэкӏэ къэдгъэзэжынщи Къэбэрдей-Балъкъэрым композитор цӏэрыӏуэхэм я лэжьыгъэ куэд япэ утыку къизыхьахэм уащыщщ. Иджы дауэ утегушхуэрэт, Мадинэ? Япэ дыдэу щыбгъэзащӏэкӏэ ар зэи зыми игъэзащӏэу зыхэпхынуӏым, ауэ нотэм уоплъри, нотэм а композиторым итхар итщ абы зэрыхуей дыдэм хуэдэу. Ар дэ езым дощӏэж сыт хуэдэ штрих уеуэнуми, сыт хуэдэ динамикэ пщӏынуми, сыт хуэдэу уеуэну щытми итщ ар абы. Просто уеджэн хуейуэ ара а псоми. Мис ар щызэхэпщӏэм де а композиторым и псэлъэкӏэмрэ и гупсысэкӏэмрэ щызэхэпщӏэм де зыхыбощӏэ ӏэмал зыхыбощӏэ нтӏэ уэ уэ езыми уи еплъыкӏэр абы щыхэплъхьэжым де тӏэкӏу тӏэкӏу куэду хэплъхьэ ахэр гъэщӏэгъун мэхъу

дахэу бгъэдэплъхьэн щхьэкӏэ уегупсысын хуей абыи произведением уеплъын хуей, уеуэн хуей, зэбгъэщӏэн хуей, ахьэ псори гъэщӏэгъуэн. Итӏанэ Молэ Владимир и концерт итхар абыи сеуауэ щыта. Итӏанэ Темиркъан Борис и Ар япэу сэраӏым абы еуар, ауэ сыкъэкӏуэж консерваторие нэужьми, мис иджы илъэс щэщӏым нэхъ нэхъыбэ хъуауэ Ислъамий жери вариации, итӏанэ Абзех жери къэрэшей макъамэу ахуэдэу а тӏум концертхэм хэту соуэ. Композитор къэс езым я лэжьыгъэ уэ ущеуэкӏэ щыбгъэзащӏэкӏэ, а Композиторым езым а мо и гу лъащӏэм унэсу пӏэрэ жыпӏэу зыхэпщӏэрэ жиӏэну зыхуеяр а езым и гум щыщӏар? Цӏыху къэскӏэ сэ йогупсыс, цӏыхур псоми гупсысэкӏэ яӏэщ, ауэ гупсысэкӏэр зыщхьыркъабзэ хъуӏым зэи. Абы щхьэкӏэ ар мис мыхуэдэт нэхъ сызэрыхуейр жыӏэу езым бгъэхьэзырауэ щедаӏуэм дей къыбжеӏэ ар абы. Уэ зыгуэркӏэ е гу лъумытауэ, е зыгуэркӏэ, сэ сщӏэрэ, ну, нэхъ нэгъуэщӏым тебгъэчыныхьу зыгуэркӏэ. Зыри хэплъхьэ хъунуӏымэ? Хэплъхьэнущ абы, ауэ Зэпхъуэкӏ хъунуӏым. Зэпхъуэкӏ хъунуӏым, псори езым зыр нэхъ зэрыхуейм хуэдэу пщӏын хуейуэра. Итӏанэ езым уэ зыгуэр хэплъхьа нэужькӏэ, ари фӏэгъэщӏэгъуэну мис мыри къэгъанэ жыӏэнкӏи хъунщ. Ахуэди къохъу. Сыт хуэдэ композиторым езым и гупсысэкӏэм теухуауэ, езым и гъащӏэм теухуауэ, и дуней тетыкӏэм теухуауэ, и гъащӏэ еплъыкӏэм теухуауэ макъамэри къызэригъэщӏэр ара? Ар къыщригъэщӏкӏэ, ахуэдэу, итӏанэ, сыт хуэдэ зэманым псэуа а композиторыр, сыт хуэдэ ӏэмэпсымэ абы щыгъуэ щыӏагъэр? Ахь псори урагъаджэ, консерваторием урагъаджэ, мыкӏэ колледжым щӏыбодзэ, школым щӏыбодзэри, итӏанэ консерваторием нэхъ куу урагъаджэ абы. Абыхэм псоми деджати, ар зырызыпкърыпхыну бощӏэ. Бощӏэ, цӏыхум мыбдей мыхуэдэу щӏын хуейщ жиӏэу третхэ абы, нотэм третхэри, абы укъеджэн хуейуэра.
Итӏанэ, сэ езым макъамэ сыщедаӏуэм дей, Мадинэ, зыӏым сэ зэрызыхэсщӏэр. Сыщыгъ къохъур, седаӏуэрэ. Е сылъэтэным хуэдэу сызыщӏ ар иджы. Е сыщӏигъагъыр сыт? Макъамэр иджы макъамэ. Хьэлъу щыткъым, гъыбзу щытӏымэ. Сыту пӏэрэ ауэдэ щытыкӏэ сыщӏригъэувэр? Иджы сыт ар къызыхэкӏыр?
Сфӏэгъэщӏэгъуэнщ. Цӏыхум, сыт хуэдэ цӏыхуми эмоцие жери иӏэщ. Тхылъ ущеджэм дей тхылъым Зыгуэр е дахэу а тхылъ зытхам итхауэ-щэ, мо укъеджэмэ, уи гур дауэ зэрыхъур? Ахуэдэ дыдэра. А тхылъ дыдэм хуэдэу макъамэм макъамэ звуки, язык звука жаӏэ. Псалъэ къыщыпсэлъым дей ар Тхылъым ит хьэрфхэра. Макъамэр щеуэм дей ар нотэ. Тхылъым ит нотэ ара. Мобы и, мобы и воздействует уи эмоциональную сферу. Ар ахуэдэу щыщыткӏэ, Цӏыху къыбгъэдэзылъхьэн хуейуэ е дахагъэр, е гупсысыкӏэ гъэщӏэгъуэн къыбгъэдилъхьэу щытмэ, уэ къыбгурымыӏуэу умыщӏурэ воздействует. Апхуэдэу къыдопсалъэ пшынэри, пшынауэри.
Ара, макъамэкӏэ къопсалъэура, макъамэкӏэ зыхэпщӏура. Ауэ иджы сыт хуэдэ звукри псалъэри ар звукщ. Пэжкъэ?
Япэ дыдэу Санкт-Петербург филармонием и оркестрым и гъусэу утыку уихьащ. Да.
Иджы абы ущихьэным ипэкӏэ уи гупсысэмкӏэ зыбгъэхьэзырын хуейщ. Ар зыгуэркӏэ мыхуэдиз цӏыху щысу, угузавэу щӏэбдзэу щытмэ, зыри хъунукъым. Зэрыбгъэхьэзырын хуейри Къыбгурыӏуэкъым абы. Гъэщӏэгъуэнкъэ ар? Мыр иджысту сихьэнщи, мы макъамэр бгъэдэслъхьэнщ жыпӏэура, бгъэдэслъхьэнщ. Апхуэдизрэ репетицэ щебгъэкӏуэкӏакӏэ, апхуэдизрэ ар щыпщӏэкӏэ уи ӏэпкълъэпкъыр тыншу Уэ езым умыгъэгузэвэжу уихьэн хуейуэ ара.
Ар куэдым къехъулӏэкъым, Мадинэ.
Къехъулӏэкъым. Нтӏэ, зы махуэкъым, махуитӏкъым, зы илъэскъым, илъэситӏкъым абы зэрызыхуэбгъэхьэзырыр. Школым ущыщӏэсым дей усабийщи, къыбгурыӏуащэкъым. Мыдкӏэ колледжым тӏэкӏу нэхъ балигъ ухъуащи, дыдэу уогузавэ. Итӏанэ уи программэри нэхъ хохъуэ, ари нэхъ зиубгъуауэ, нэхъ ину мэхъу. Консерваторием ущыщӏэсым дей а зы звук уи гупсысэкӏэм блэбгъэкӏ хъунукъым. Зы звук ауэ сытми езыр-езыру къапщтэ хъунукъым, жари мис ар къыбжаӏэ. И мис ар а гупсысэкӏэр а звукымкӏэ къыщыбгъэдалъхьэм дей, абы уегупсысурэ нэгъуэщӏыр зыри абы утетщ, утетщ, нтӏэ, абы уеджэхукӏэ уи дуней еплъыкӏэм нэхъ гъэщӏэгъуэну зеубгъу. Ар нэхъ ухуэхьэзыр мэхъу, Мадинэ. Ухуэхьэзыр мэхъу, итӏанэ уи еуэкӏэри, уи нэхъ гъэщӏэгъуэну, нэхъ цӏыхур дехьэхыу, нэхъ уэ езым нэхъ купщӏэ хэлъу зыхыбощӏэ абы. Уэ езыми зыхыбощӏэ.
Зыхыбощӏэжри, ари бгъэдыболъхьэ, итӏанэ.
Уэ езыр унос абы. Да. Ауэ зэрынэсари зыхыбощӏэж. Мис иджыпсту нобэ узэлэжьхэмкӏэ, уи лэжьыгъэмкӏэ къэдгъэзэжынщи, иджыпсту уэ уегъэджакӏуэщ. Нэхъыбэу ара?
Нэхъыбэу. ӏэмал имыӏэу сыт бгъэдэфлъхьэр евгъаджэхэм?
Мис иджы ипэкӏэ жысӏахэр цӏыхур там фӏыуэ фӏыуэ зыхищӏэн щхьэкӏэ, фӏыуэ еуэн щхьэкӏэ ар лъэныкъуэ ӏэджэкӏи цӏыхум бгъэдохьэ. Япэ дыдэу нтӏэ пшынэм еуэн щхьэкӏэ технический уровень, то есть, ну, къызэрищтэн хуейр, пшынэ къызэрищтэн хуейр, и ӏэпэр зэрытригъэувэн хуейр, и ӏэпэр, ӏэпэхьэр псори зэщхькъым я къарукӏи, и ӏэпэр звукым щеуэм дей ӏэпэхьэр, звукыр псори зэщхьын хуей. ӏэпэр щызэмыщхькӏэ, абыи уолэжь. Абы уолэжь, уолэжьри, ари зэман ехьэр, псынщӏэу пхуэщӏыфкъым ар. Зэман ехьри, акӏэ бгъэкӏуатэрэ, бгъэкӏуатэрэ, иджы нэхъ къыхэжаныкӏ щыӏэщ. Ари Алыхьым къритауэ нэхъ талант зиӏэ щыӏэщ, нэхъ зыхузэфӏэмыкӏ щыӏэщ. Итӏанэ Сэ сэ зэманым къызэрызгурыӏуэкӏэ талант зиӏэм нэхъ а елэжьыр бгъэдэсыр нэхъыфӏ щыхъу щыӏэщ. Мис ахуэдурэ мы цӏыхум езым елъытауэ псоми езым е индивидуальну бгъэдыхьэн хуей, езым хузэфӏэкӏыну къэпщӏэн хуей, езым и щытыкӏэр, и акъылыр здынэсар, здынэсыфынур, Здынэсыфыну занщӏэу къэпщӏэфынукъым абы, ауэ ари тӏэкӏу лъагъуэ лъагъуэхэ. Да. Ахэр апхуэдэу щыплъагъум де итӏанэ занщӏэу къыхэжаныкӏ щыӏэ. Мы зы программэ ептэрэ дауэ мыхуэдэу акӏи згъэкӏуэтэну жыпӏэ хуэдэу хъу щыӏэщ. Нэхъ хуэмурэ зызыужь щыӏэщ. Мис ахуэдурэ ахуэдурэ щхьэж Езым и зэфӏэкӏым елъытауэ, и трудолюбием елъытауэ, мис апхуэдэрэ апхуэдэ кӏуатэура сабийхэр? Мис абы и мурадым, и гухэлъхэм зэрыхуэкӏуэну гъуэгум къару хилъхьэм елъытауэ къыщӏэкӏынщ тӏэ ар, дауикӏ? Итӏанэ сабийхэм колледжым и студентхьэри сабий убж хъуну, илъэс пщыкӏутху фӏэкӏ щымыхъуакӏэ, Я ӏэпкълъэпкъыр джыри тэмэму зэрымыубыдауэ, я акъылыр тэмэму джыри гупсысэкӏэ тэмэм, ну, зыхуейр ямыщӏу ахуэдэу щытщи, мис ар зыхуейр ящӏэн щхьэкӏэ, зыхуей здынэсынур, мис мыр пщӏэу щытмэ, мыбы унэсынущ, мыбы ухуей. Ухуэмейуэ щытмэ, уи зэманыр умыгъакӏуэ. Ухуейуэ щытмэ, тынш щӏымауэ. Лажьэ. Елэжь. Мис апхуэдэрэ, апхуэдэрэ тедгъэгушхуэрэ, мис апхуэдэрэ дыдэлажьэрэ. Уэ ебгъэджахэм щыщу уи гур зыхуэгушхуэ, зыхуэгуфӏэ, Мис мы цӏыкӏури утыку ихьащ, сыщогуфӏыкӏ жыпӏэу.
Апхуэдэ ӏэджэ сиӏэщи, сызыщыгуфӏыкӏ ӏэджэ сиӏэщи, ар си дамэращ ар. Япэ дыдэу сыкъыщыкӏуэжам Лосэн Тимур къыщӏэтӏысхьауэ щыта. Щӏалэ цӏыкӏур Мадинэ къащтэ жери, бжьамийм дихьэхыу абы щыгъуэ Къудей Зубер къызбгъэдыхьэри, Тимур и талантым сыдихьэха. Тимур ахуэдэу, итӏанэ абы яужкӏэ, абы яужкӏэ куэд ӏей сщыгъупщэжынкӏэ хъунщ, куэд ӏей Заремэ, Биджихьэ ейуэ, ГИТИС-у Унэжьокъуэ Заремэ Шагъдий ансамблым и унафэщӏ хуэдэу къэфакӏуэмкӏэ нэхъ зыритауэ щытщи, мис Заремэ абы и хузэфӏэкӏар Мазэ бжыгъэм конкурсым зыдгъэхьэзыра щта абы. Ари конкурс мыбдей дыхэта, итӏанэ Ростов дыкӏуэри, Ростов консерваториеми абыи дыхэта щытати, абыи увыпӏэ къихьу лауреат хъуа. Итӏанэ Лыджытэ Алий ГИТИС-у институтым и егъэджакӏуэу щӏалажьэ Иуан Бетӏал. Ари Бетӏал конкурсым сытхэм щыщхэм Бетӏал Бетӏал къэкӏуэнущ жаӏэу ахуэду тӏэкӏу щышыну ахуэду щта ахуэду ахуэду зэфӏэкӏ иӏэти. Итӏанэ мыкӏэ нэхъ щӏалэӏуу Жыгун Эдуард. Куэд ӏей ахуэдурэ, куэд ӏей ахуэду мэхъу. ахэр зыгуэр и цӏэр къезмыӏуамэ. Мадинэ иджыблагъэ уи творчествэм хуэгъэпса пшыхь щыӏащ, щекӏуэкӏащ. Иджы абы тӏэкӏу нэхъ и гугъу уэзгъэщӏынут къызэзыгъэпэщар, елэжьахэр, уэ къызэрыпщыхъуар.
Япэ дыдэу апхуэдэ пшыхь езгъэкӏуэкӏыну мурад сиӏэтэкъым сэ. Сиӏэну хъунтэкъым. Сэ абыхьэм ахуэдэу сегупсыстэкъым. Сэ нэхъыбэу егъэджакӏуэу, нэхъыбэу а студентхьэр я ӏуэху зесхуэу ахуэдэу зэрыщытри, илъэситху ипэкӏэ езгъэджауэ Кӏэрэф Вячеслав къызбгъэдыхьа. Ар мы гъэм мис иджыпсту первый курсыр къеух Российский государственный социальный университет Москвам щӏэтӏысхьа, итӏанэ Московский государственный институт культурэм абы щӏэтӏысхьа вузитӏым щӏэтӏысхьауэ магистратурэр къеух абы. Мыхуэдэу концерт сщӏынущи, мы илъэсыр тӏа год педагога и наставника жири апхуэдэу хиха, хихащ тӏа мы илъэсыр. Ахуэдэу щыжиӏэм мыхуэдэу пхуэсщӏыну сыхуейщ, жиӏа. Тӏэкӏуи сегупсысри, ду, Славик, жысӏа мыхуэдэу гугъу мыхъуну пӏэрэ? Хьэуэ, сэ псори къызощтэ, сэ абы щӏэн хуейр, сэ къызощтэ уэ пщӏэнур, уеуэн хуейуэра, итӏанэ уэ бгъасхьэр еуэн хуейуэращ, жиӏэу. Хэт мыхуэдэу сщӏынущи, къыддэфӏыгъын жриӏами, псоми къыдэӏыгъа. Славик хэт бгъэдэмыхьауэ щытми, ар сэ япэм езгъэджауэ студенту, си студенту щытауэ абыхьэм бгъэдыхьам, зыми псори къыдэӏэпыкъуа. Абы щхьэкӏэ псоми, псоми фӏыщӏэшхуэ яхузощӏ. Гухэхъуэщ, Мадинэ. Мис иджы ебгъэджа цӏыкӏухэр Лъэпкъым дежкӏэ ар хъугъуэфӏыгъуэшхуэщ. Сыт дэ нобэ ди пщэрылъ нэхъыщхьэ дыдэр, мис а хъугъуэфӏыгъуэ къомыр дэ тхъумэн хуейуэращ икӏи, Мадинэ, уэ ар ди лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэкӏуатэхэм уащыщщ, щӏэблэ къытщӏэхъуэр абы хуэзущихэм уащыщщ, езы, хуезыгъаджэхэм уащыщщи, Тхьэм узыншэу куэдрэ